mtunda wa pakati pa blantyre ndi mzuzu ndi 45,000 kwacha akulu ana 35,000 kwacha return ticket ili pa 80,000 kwacha yokha basi blantyre mangochi akulu 25,000 kwacha ana 20,000 kwacha ndipo return ticket ndi 45,000 kwacha katundu wanu yense tumizani pa kwezy courier yachangu amakafika tsiku lomwelo ngati mwatumiza mwamsanga nambala yathu ndi 0886 780 355 tikakambatu za basi kwathu kuno ndiye ndi kwezy basi chifukwa kwezy ndiye basiyo kwezy buses miles of smiles to your destination

aa kalata tinachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka dodolido achimwene leronso ndikuyamika kumwamba kuti kwatilolanso kuti tikadzuke ni moyo koma mupeza bwanji anzathu kumeneko kukamba za ife abale anu kuno kwanu ayi ndithu moyo achimwene tikusuntha pajatu ndidakamba kale kuti miyezi yochepa imene yatsalayi tisanapange zisankho ikhala miyezi yosangalatsa kwabasi zambiri zichitika ndiye panodi zikuchitika mathero ake sindikudziwa kuti akhala bwanji Ifeyobe kuno kumudzi kwanu ku Chikumbeni chachikulu tikumangoyang'ana mwa chidwi basi zimene mabwanawo achite zioneka basi. Tiyamikire bus zotsogola zomwe zija za Kwezy. Kupandatu kukwera bus za Kwezy pa ulendo wa pa bus pakati pa Blantyre, Mangochi, Lilongwe, Mzuzu komanso Nkhata Bay kumakhala kubetsa osati sewero ayi. Chifukwa bus za Kwezy ndi zokhazo za wofuwofu zimayenda bwino kwambiri. osati anamgogoda ena awayi oti m'basi kumatolamo mazira a nkhukutembo ayi ndithu ayi lero ndili ndi nkhani zambiri zimene zikuyenda m'mutu mwangamu achimwene pena ndikakhala ndimadzifunsa kuti kodi ndiye pamenepa ndikuwuzeni iti iti kwenikweni komabe ndinakhala munthu odabwitsika kwambiri ndi zimene zachitika sabata yathayi amwene kwa munthu wamkulu wochatsika. Kungoti penapake anthu enaake amapanga zinthu zodabwitsa, safuna kumva zimene enaake akunena. Zija takhala tikumakamba achimwene kuti ochatsika akuyenera kusamalitsa kwambiri, azungulidwa ndi anthu amene samawakonda, anthu amene mtima wawo umangokhala pa ndalama basi. Zayamba kuoneka amwene. Kunali zochitika kwathu kuno, koma simungakhulupirire kuti anthu akumalimba mtima kumayankhula mawu achinyozo mtsogoleri ali pomwepo kutukwana mtundu wonse kumutukwana munthu wamkulu lero simungakhulupirira achimwene kuti mdipiti wa galimoti za munthu wamkulu ena akumalimba mtima ndithu osaziopanso kuimitsa ndi kumayimba nyimbo zawo zonyoza mtsogoleriyo akumva ndithu ulendo wina ndidakambapo kale kuti kwathu kuno anthu ena ake ndithu alibe nazo ntchito zoti anthu amati chani za munthu wamkulu ochatsika alibe nazo ntchito zoti anthu kaya atukwana chani iwo bolani zawo zikuyenda basi kwathu kuno kuli nkhani zosiyanasiyana zimene ena ake amayenera kuti azionenso kuti zikuyenda bwanji m'malo mokhala pansi kuunikanso kuti nchifukwa chani zinthu ngati izi zikuchitika anthu akuchitiranji Ayi ndithu, ena ake amakhala kumadzilimbitsa mtima kuti, Haa bwana, musadandaule nazo zimenezi. Anthu amenewa atumidwa. Koma anthu akukondani kwambiri kunoko bwana, musadandaule nazoyi. Zimene zinawachitikira ku Chatsika sabata yapitayi, ndithu ena ake amayenera kukhala pansi n'kuonanso kuti koma kodi munthu wamkuluyu tikumuthandiza? Nawo achitetezo, akazitape ena ake akuyenera kuunikidwanso kuti kodi akugwira ntchito yawo bwinobwino? Sizoona kuti munthu wamkulu angafike poti anthu mpakana kumamuwowoza mpakana wina kutola mwala kugenda, achitetezo ali pomwepo, matekitivi ali pomwepo. Zimene zinachitika ndi Ochatsika sabata yatha zaonetsera poyera za chiopsezo chimene chili pa chitetezo chawo. Ngati anthu akumatha kuimitsa mdipiti wa galimoti mpakana wina wake kutola mwala ndikugenda aliyense akuona, ndi nkhani zoopsa kwambiri zimene zikuyika pa chiopsezo chitetezo cha munthu wamkulu alipo anthu ena ake kulikuluko amene ntchito yawo anasankha kuti asamagwire adzipanga zawo basi ndithu ndikukhulupirira achimwene kuti zonse zimene zikumachitika ndi ochatsika mabwasalawo akumadziwa ndithu koma anasankha kupanga zinthu monga mabwasala basi osafunanso kumvera zimene ena akukamba ndikukhulupirira ndithu kuti anyamata pansipansipa akumadziwa zimene zikuchitika nkutheka amapereka uthenga kwa mabwana kuti amabwana pansipa zinthu sizili bwino koma poti anthu kumtundako zolinga zawo zumakhala zosiyana mabwanawo amangoziponyera ku nkhongo basi ndikumalolera kuyika pa chiopsezo chitetezo cha munthu wamkulu ndikumakhabe ndi mantha achimwene kuti ngati zinthu zafika poterepa pano pamene kukadali kamtunda ndithu tisanachite zisankho zina kodi ndiye zikhala bwanji nthawi ya kampeniyo ikafika ndi achitetezo ake ofoyira amene munthu wamkulu ali nawo matekitivi ofoyira amene amuzungulira munthu wamkulu zidzatha bwino koma tisaname ifeyo kuno kumudzi kwa chafera mthengo timakhabe anthu ankhawa kwabasi. Zimene zinachitika ndi Ochatsika sabata yathayi ndi chithunzithunzi cha moto umene uli pansipansi wofunika kuuzimitsa. N'chifukwa anyamata enaake okwapatira tambala akumakulabe mtima kuti, Aya, palibepo china chilichonse bwana, zonse zili bwinobwino. Amenewa ndi achamba enaake amene atumidwa. Timakhala odabwitsika. Timadzifunsa kuti, Oo! okay inu mukumbukira bwinobwino nthawi ya mademo a timoteyo ndi anzake ena mukumbukira zimene tinkalankhula nthawi imene ija zinkaoneka ngati zopepuka ena mwachizolowezi ankangoti a obwande awa zawo zija zimakhala zimenezi basi asiyeni koma tsopano mawu amene tinkalankhula akupherezera achimwene nthawi imene ija anthu akumapanga mademo kumalimbitsana mtima osaopa osaopa kumachita chipongwe mapholisa oyenera kusungitsa bata tidayankhulapo kuti tikukuza m'bado umene mtsogolomo utivuta kwambiri tikumasekerera mpakana kumachemerera anyamata a balakisi ya kwa msundwe kuti akubwera bo tidayankhulapo kuti zimenezi zikulowatu m'mitu ya ana amene akubadwa kumenewa adziona ngati moyo koma umenewu lero lino anthu akamalimba mtima osaopanso mapholisa osaopa asilikali a keyala naoni mwala atola mpakana kuuponya zikuyenera kutibweretsera mantha kuti kodi tikufuna kukhala ndi dziko la mtundu wanji mdipiti wa galimoti za munthu wamkulu ndikuyimitsidwa achitetezo aja mbuyo omwe timaona akumakuta galimoti ya mtsogoleri wa dziko aja cover the boss cover the boss onse ndikupanga chisankho chomangoonerera ali mgalimoto zawo ali duu eh zimapereka mantha kuti koma kodi amene akugwira ntchito ndi munthu wamkulu mwati zili bwinobwino pepani tokata lero mwina mukhoza kumanena kuti yayi obwande zachitetezo simukuzidziwa inuyo simukudziwa kanthu inuyo musayankhulepo pamenepo ndi pamene zinthu zathu zimazondokera amwene timaopa kulankhulapo pa nkhani zachitetezo chifukwa timanamizira kuti yayi zimene zili nkhani zovuta zili zachitetezo e simukuyenera kuyikapo mulomo zinthu zikuzondoka kuteroku kalatayi achimwene ena ake akangomva kuti ndakulemberani ndipo ndimakuwuzani zimenezi alakalaka atawayitanitsa obwande kukawakalipira iyayi muzikamba zanu zakudambwe za gule wamkulu koma zachitetezo iyayi tisiyireni ifeyo kuwaona anthu ake akuti zachitetezo iyayiwo zochitika zawo zodabwitsa zina zake ujeni za kumtambontambo sitilankhula china chilichonse amwene mantha anga amene ndidali nawo masiku apita aja ayamba kupherezera zochotsanachotsana nthawi yakuthaitha ndidadandaulapo zija zachitika amwene ndendende mmene zidachitikira nthawi ya osalima kupangana chipongwe nthawi yakuthaitha anachoka ndi anthu awo mpakana munthu wamkulu bulazi mmerikano amadandaula kuti osalima anatilepheretsa chifukwa akuchoka anatapako anthu ena otitsatira lero lino zomwezi zachitika ena achotsedwa khulupirirani ndithu atapakonso anthu ena ake apita nawo kumeneko aliponso ena ake ochuluka nzeru amene akumati a zili bwino amwene musadandaule okay ulendo wina ndidzakufotokozerani za anyamata oduduluka okupatira tambala amene nkhani za kumtambontambo aganiza kuti ayikepo mulomo ndendende zija amati mutu odwala kansire anakatema kadzidzi kapena mulomo uwu Mlomowu, mlomowu umakutsata! Nkonzenkonze ananyula maliro a eni ake. Anthu ena ake ndi achibwana kwabasi. Ati iyayi, eh, kumtambomtamboku, eh, mukulakwa kuchotsana. M'malo mokonza, anthu ndiye akumati, ah, ah, kodi inu chikukhudzani ndi chani? Kani zimene zimachitika kuno kumtambomtambo mumazidziwa eti? Kani awa osokoneza awa anali anyamata anu eti? Kani ndalama zimachokera kumeneko kuti anthu adzichita matukutuku eti? nanga inuyo akwapatira tambala chikukukhudzani ndi chani ndi nkhani za kumtambomtambo chibwana chenicheni komatu nkhani ya misewu iyi makamaka ya ku chigawo chakumwera imeneyi osayiphweketsa mabwana ndi nkhani yovuta kwa basi makamaka ku machinjiri mu mzinda wa blantyre komanso kumanja Hey! anthu ali mtawuni koma amayenda mdzigombolera ngati akunka kosaka akalulu mphiri life m'bale wanga life ndi choncho long live obwantasa Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abwande